sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ biko sonyere anyị na YouTube debe anyị ihe unu nwere chakere unu anya ajụjụ anyị nwere ịjụ wee bụrụ ya bụ ọnọdụ nke anyị nọ n'elu ya n'ụbọchị nke taa ya bụ ọnọdụ ụmụazị ahazi asụchazi igbo o si n'aka nne na nna mụrụ ụmụazị ka o si n'aka ee ụmụazị n'onwe ha ya bụ na igbu ya ịchafụ ịchafụ aghọta m ajụjụ gị nọ ya bụ nsogbu sikwa n'aka mba asị ajụjụ m asị m ma-asị o si n'aka ndị nne sikwa n'aka ndị nlekọta ala ụlọ akwụkwọ that is ka e ga-esi ndị nwe ụlọ akwụkwọ ebe ha na-agụ mana ọ nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ a mepụtara asị na a na-ama iwu onye asụna vernacular maka ebe nwa m gụrụ mbụ ehe, e tiri ya iwu a onye nọ n'ụlọ akwụkwọ ya asụna vernacular ya na-asụ oyibo so m ma-asị na o si n'aka nne sikwa n'aka ndị nwekwa ụlọ akwụkwọ asị m Ọ, nna anyị daalụ chukwu gọzie gị ee kedu ndụmọdụ ebe ọ bụ na o si n'aka ndị nne ma sikwa n'aka ndị nwe ụlọ akwụkwọ kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ha dịka onye nna ma dịka onye na-agba mbọ na-akwadokwa asụsụ igbo ndụmọdụ m nwere ike inye ha bụ na anyị nwa bụ ndị nna na ụmụakwụkwọ anyị nata n'ụlọ anyị na-agwa dịka ndị Igbo anyị bụ anyị na-agwa ha okwu anyị akaba na-asụrụ ha Igbo ka bụgoro ofu nke dị n'akụkụ nke anyị bụ ndị nna na nne mụrụ ụmụaka ọzọkwa dịka ị bịa ọ bịa n'ụlọ akwụkwọ anyị akakwa agwagwala dịka anyị gaa ihe a na-akpọ PTA meeting akakwa nye nye ha ndụmọdụ bụ ndị nwe ụlọ akwụkwọ kaba akaba arụ na-eme ka asụ Igbo ghara ịnwụ site na ị na-akụziri ụmụaka anyị iri na-aghọta na ọ bụrọ iti iwu na ha nọ na school eh, ogige na ha ma na-asụ asụsụ Igbo oh, n'ihe ị jụrụ na ịsa ya na m ma-asịkene gị na o si anyị bụ nne na nna n'aka maka ihe m ji sị gị na o si nne na nna n'aka dịka n'oge nke nne na nna anyị ndị mụrụ anyị ha nwere i- oge e ji eme ife niile mana na ọgbazi kịta anụwa bụ na nne na nna na-alikezi akpọrọ nwa akpọje n'ụlọ akwụkwọ ka anyị wee ya ndị ụfọdụ na-eji six pụọ ụfọdụ ewere seven pụọ ha ga-anọgide n'ụlọ akwụkwọ ọ kụọ five mgbede and na ịmarago na ụlọ akwụkwọ aha bụ m ma-asị kene anaha asụkeriziri ụmụazị igbo ihe ha na-emeziri ha bụ oyibo oyibo oyibo come you go back you go and sit down a na-eme ya anọtakwa n'ụlọ nne na nna aha bụ ụmụazị aha ụmụ ụmụazị aha asị ụmụ afọ igbo ha bụ a kọntinuo gwa ha wuji ọya go lie down ọya go and sleep ihe a ka a ga na-agwa ụmụazị agaha asụziri ha asụsụ ala igbo anyị ọ dịzie ka igbo ọ na-ana ana and eweruzie ya na-ebuzi na-aga Ee, ihe m nwere ike ịgwa nne na nna bụ ndị ụmụ ha nọsi na ụlọ akwụkwọ aha kịta ịma na ka m wee ya mgbe mmadụ dị ka m gụrụ akwụkwọ e nwere time eji eme igbo mana n'ụlọ akwụkwọ kịta amaha na a na-emezi igbo aha mana abịakwa ụmụazị aha bịa nata be ha o kwesịrị ka nne na nna ha na-agwakwa ha okwu na igbo aha a mụrụ ụmụazị aha ka ha wee na-epikikwa werụkwazi oyibo aha ndị nkụzi na-agwakwa ha wee na-asọpọtụkwa dịkwa onye aha pụọ apụọ n'ihe dịka igbo ka o nwere ike werikwa english aha a na-asụ ya wee na-agakwa mana ndị be anyị aha eme even though na ụmụazị na-agụgidezi akwụkwọ kịta gụọ ma saturday nwa kwesịrị ịnọ n'ụlọ be m ọ bụrụ na a sị ya jee saa efere ọ mara ihe bụ ije saa efere ngwa zaara m ụnọ ọ mara ihe bụ ịza ya mana ndị nne na nna kịta na-eme na nwa ha mụrụ n'afọ bụzi nnọọ na nwa anaha ekwezi nne ezu ike ka ọ kpọpụ ya ebe ọ ja-abụ ka sọsọ ya nọrọ ka nwa jezie na-agụ akwụkwọ come go ma o nwezi ike ịsị nwa bịa nwa amara ihe bụ na asị ya bịa marụ na asụsụ be ha bụ bịa so ọ na-esi nne na nna n'aka ọ marụ ka a ga-esi gbadosi ike ka a gwa nne na nna ụmụazị nwere days eji agụ akwụkwọ nke anaha eji ya agụ akwụkwọ ha zuo ike n'ụlọ ka nne ha ma ọ bụ nna ha kụziere ha ihe gbasara ihe igbo Daalụ. Oh, mama daalụ maka ọsịsa gị eh? ana m ekele unu nnọọ n'olu so n'ajụjụ ị jụrụ m n'ime ise na nghọta nke m m ma-asị na o si n'aka nne na nna ọ bụghị ikewawa o si n'aka nne na nna maka o siha n'aka ụmụazị ọ ife a kụziere ụmụazị ka ha ya amụta even ma ndị bido n'ala igbo kịta aha ekwezi asụ igbo onye ị sụọrọ nwa igbo ọ sị oh mba o asụzina nwa ya igbo ọ come here what are you doing i want to wee wee i want to do this ị sụọrọ nwatakịrị igbo o gosi na ọ bụ onye igbo nke ya wụ ọ pụkwa obodo ọzọ ọ fụkwa onye na-asụ igbo ọ joinekwa sụkwa igbo ha maa na ha bụ nwanne na nwanne ma ọ bụghị ịpụta na-asụ nwatakịrị oyibo n'ana be nna so na o si na ọ ndị nne na nna na-eme ụmụazị na ha aha asụ igbo ndụmọdụ m nwere ike inye ndị nne na nna ha bido kịta kụziwara ụmụazị Igbo kụziwara ha asụsụ Igbo na Igbo amaka asụsụ Igbo amaka Igbo bụ ife eji eje i nechakwuo taa i fukwuo na mba dị iche iche i fu na Igbo bụ ife eji eje mba Igbo kwesịrị nṅomi ha bido kịta sụwara ụmụazị asụsụ Igbo nke ya-awụ enwe ọgbọ ọbụla ha jere ka nwekwa ike na-emekọta ha na nwanne ha ma ama na ha bụ ndị Igbo

na-asụkwa n'Igbo anyị ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ biko sonyere anyị na YouTube ndị be anyị

nwata adịrọ asụ igbo na-asụ English si n'aka nne na nna mụrụ nwa sikwa n'aka ndị nkụzi mana ị ma na ihe adapụchala onye nkụzi onye nkụzi ya-akụzi nke from 8 to 1 anatago bụ nne ewerukwa asụsụ ọnụ gwaba ha okwu mana ụmụazị ọgbara ọfụụ kịta ihe a na-emezi bụ ka ọ bụrụ ee na nwa ha m ọ ka a sị na ọ na-asụ igbo ee na onye eluzi grade nne na nna mụrụ ha ọkwa na anyị bụ ndị nne anyị bụ ndị nne bụ ife na-akpata na ụmụ anyị ga-arapụzi asụsụ anyị je na-asụ asụsụ mba ọzọ maka na igbo anyị a na asụsụ igbo anyị amaka maka na o nwe ebe ị ga-eje ndị obodo ahụ ga na-asụ asụsụ ha o nwere na ihe ga-eme na ha weje asụsụ obodo ọzọ jee tinye na nke anwa ha na-asụ mana ndị Igbo anyị ga-arapụ Igbo ha kwesịrị ịsụrụ jee sụbara anyị nke ekwesịrọ ndọ ya ka o ji enye anyị nsogbu anyị chọrọ ịjụ gị kedu ihe kpatara imirikiti ụmụ Igbo apụghị ikwu okwu nkeji ise na-etinyeghị ya oyibo gịnị ka ị chere kpatara nke a ihe m che kpata ya bụ na skuul a na-eduzi ụmụazị eduga ha ụlọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ eduga ha n'ụlọ akwụkwọ ha rute ebe ahụ ihe a na-akụzikarị ha bụ oyibo ada akụzikarị igbo so wee mee oyi onye ha ncha niile onye ụmụazị niile na-asụzi oyibo ọ bata ọ natagodu n'ụlọ mma ya

nwere inye ndị nne na nna ọ ha na-ebutekarị ihe ndị a ha nọrọ n'ụlọ n'ime ụlọ na-agwa ụmụaka okwu kama ha ga-asụ ha na-asụ oyibo ka ha wezụga wepụ oyibo ahụ ha na-asụ na oyibo bịara abịa sụọ ala nna ha kụziere ụmụazị ala nna ha ama m oge m nọ ugwu awụsa ọ na-awụ anyị nọrọ n'ime ụlọ anyị ọga di m ada ekwe ka anyị sụọ asụsụ na-asụ English ma ọ bụ Hausa sụra ya ụmụaka a sị gị kụziere ụmụaka asụsụ Igbo n'ime ụlọ then ha gazie ụlọ akwụkwọ ha sụrụwa oyibo ebe ahụ so ọ dị mma nne na nna ọbụla kwesịrị ka ọ kụziere nwa ya asụsụ ala nna ya ka ọ mara ya ka ọ baara ya biko sonyere anyị na YouTube ndị be anyị